Фӏэхъус апси, си адыгэ лъэпкъ. Балигъхэм папщӏэ къызэдгъэпэщ си Къэбэрдей-Балъкъэр нэтыным федаӏуэ, езыгъэкӏуэкӏыр Жыгуэ Инэщ. Нобэ гъубжщ, мазаем, февралым и язанэ махуэщ. Дызыхэбэкъуа мазэр гукъеуэншэу, тыншу, гуфӏэгъуэкӏэ гъэнщӏауэ етхьэкӏыну си гуапэщ. Адыгэ щэнхабзэ хышхуэр ди адэ щӏэинщ зи фӏэщыгъэцӏэ тхылъ иджыблагъэ дунейм къытехьащ. Ар къыдэзыгъэкӏар хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъу Къардан Хъуснийщ. Хъусний нэхъапэӏуэкӏэ Тыркум щыпсэуащ, иджы Германием ӏэпхъуэжауэ абы дэсщ. Сыт щыгъуи адыгэр фӏыуэ илъагъуу, хабзэ бзыпхъэм хуэнабдзэгубдзаплъэу, хузэфӏэкӏ и лъэпкъым хуищӏэу къогъуэгурыкӏуэ. Тхылъыр теухуащ ди лъэпкъым и псэукӏэм, и дуней тетыкӏэм, гуфӏэгъуэ гузэвэгъуэм етщӏэкӏ хабзэхэм, Апхуэдэу дэ нобэ хэкурысхэм тӏэщӏэхужауэ нэхъ пасэм щыгъуэ хамэ къэрал здрахауэ щыта хабзэ гуэрхэри къыщыгъэлъэгъуащ. Тхылъыр Хъусний зэритхар тыркубзэщ. Ар адыгэбзэм къизыгъэтӏэсар, зэзыдзэкӏар Емуз Баязитщ. Тхылъыр хэкум къашэу и лъэтеувэр Налшыч щрагъэкӏуэкӏыну я гугъат. Ауэ вирусым натӏэрыӏуапӏэ дыкъищӏщ, Дунейр зэхэзэрыхьри, зыщӏэхъуэпсар къехъулӏакъым. Арати, мыхъум зэрыхъуу зэрыжаӏэу, тхылъыр благъэ, ӏыхьлы, ныбжьэгъу жэрэгъухэм хуагуэшащ, хэкурысхэми къытӏэрагъэхьащ. Адэкӏэ псалъэ изот тхылъыр зи ӏэдакъэщӏэкӏ Къардан Хъусний. Сэ адыгэ къуажэ сыкъыщыхъуащ, Адыгэ къуажэм сыдэсащ, слъагъумрэ зыхесхимрэ гулъытэкӏэ сыкӏэлъыплъу ахуэдэу сыпсэуащ. Къуажэм сыдэкӏри, нэмыщӏ хэгъуэгу сыкӏуащ, нэмыщӏ къалэхэм сыкӏуащ. Абы цӏыху ӏэджэ щыслъэгъуащ. Абы сикӏри нэмыщӏ хэгъуэгу сыкӏуащ, хамэ хэгъуэгухэми сыщыпсэуащ. Абы лъэпкъ ӏэджи щыслъэгъуащ, лъэпкъ ӏэджи сахыхьащ, сахэтащ. Арщхьэкӏэ сэ сыкъызыщыхъуа жылэм, адыгэ къуажэм щыслъэгъуа хабзэр, абы зыми ядэслъэгъуаӏым, адыгэ хабзэм хэлъ щэнымрэ щапхъэмрэ зы щӏыпӏэкӏи щыслъэгъуаӏым. Мыпхуэдэу щыхъум, мыр, мы адыгэ хабзэр дэ лъэпкъым, Жылэм, щӏэблэм мыр лъагъэӏэсын хуейуэ, нэгъэсын хуейуэ сегупсысри, мы тхылъыр аращ щӏэзтхар. Адыгэ хабзэр къыщежьар, къызрыхъуар ӏейуэ жыжьэу къыщӏэкӏынщ. Мыр Мэфӏэдз Сабри и тхылъым уеджа нэужьи къыбгуроӏуэ. Аращи, мин бжыгъэкӏэ уӏэбэжын хуейуэ къыщӏэкӏынщ. Адыгэ хабзэм щитху ипэкӏэ уӏэбэжым, абыхэм щыгъуэ хэхъуэ иӏауэ къыщӏэкӏынущ. Арщхьэ абы иужькӏэ зи хэхъуэ иӏакъым. Сэ си гупсысэмкӏэ, хэщӏ фӏэкӏынкӏэ мыр хэмыщӏу щӏэблэм къахуэдгъэнэну сэ сыадыгэ жызыӏэр псомикӏ здащтэу яӏыгъын хуейуэ ахуэдэущ сызегупсысыр.

Армыхъум къалэи щыхуэсщӏыну, Хэкум абыкӏэ сыщӏэупщӏэну, сеупщӏыжыну, абы адкӏэ абы щызыӏусхыну ар сигу илъу щытащ. Арщхьэкӏэ мы сымаджагъэм папщӏэкӏэ тхузэфӏэкӏакъым. Тхылъ гуэшыныр си унэкъуэщ Абубэ, Къардэн Абубэрэ абы и щӏалэ Къардэн Муратрэ Ягуэшыну абы я пщэ ислъхьауэ ягуэшыр. Тхьэразэ къыпхухъу.
Зи псалъэ зыхэфхар Германием щыпсэу ди лъэпкъэгъу Къардэн Хъуснийщ. Тыркубзэкӏэ Хъусний итха тхылъыр адыгэбзэкӏэ зэзыдзэкӏа лъэпкъ лэжьакӏуэ, егъэджакӏуэ Емуз Баязит Адэкӏэ микрофоныр хуит хузощӏ.
Ди нэхъыжь Хьусни мы тхылъыр тыркубзэкӏэ къыдигъэкӏауэ щытащ. Иджы адыгэбзэкӏэ схуэщӏ кхъыӏэ, жери къыщысхуигъэфащэм, си гуапэу зэздзэкӏащ, езым зэритха дыдэм, и гупсысэхэм сытету зэздзэкӏауэ аращ. Тхылъыр зэздзэкӏыным гугъущи сыдехьакъым. Ди хабзэм, ди щэнхабзэм сфӏэфӏыпсу селэжьауэ аращ. Тхылъыр Редакцэ тхуищӏащ Хьэцӏыкӏу Рая, езыр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыӏа Адыгэ дуней лъэпкъ фондым и унафэщӏ, егъэджакӏуэ, педагогикэ щӏэныгъэхэм я кандидатщ. Щызэздзэкӏым хуабжьу къыздэӏэпыкъуащ, Рая ину фӏыщӏэ хузощӏыр. Итӏанэ тхылъым тезыгъэгушхуэ псалъэ дахэ хуитхащ Къаныкъуэ Заринэ. Заринэ тхакӏуэ, усакӏуэ, журналист, Жан жылагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщӏщ, Заринэ фӏыщӏэ гуапэ хузощӏ. Тыркум щыщ Хэкум илъэс ӏэджэкӏэ щылэжьа, щыпсэуа Хъуажь Фахъри, иджыри Тыркум щыщ Лэмэрдон Мукремин. Мукремин егъэджакӏуэ, гъэсакӏуэщ, Тыркум щыӏэ Джылахъсэнейм щыщщ, Къайсэр къалэ щопсэу. Хъуажь Фахъри егъэджакӏуэ, юрист, журналист, тхакӏуэ, лъэпкъ лэжьакӏуэ, узэщӏакӏуэщ. Фахърии Мукремини фӏыщӏэ гуапэ яхузощӏ, хэлъхьэныгъэ дахэ тхылъым хуащӏащ. Тхылъыр зэрыпщӏэщи, Тыркум къыщекӏуэкӏ адыгэ хабзэхэращ зытепсэлъыхьыр, зытеухуар. Нобэ Хэкумкӏи щымыӏэжу Тыркум щызетхьэ хабзэ гуэрхэри итщ. Псом хуэмыдэу иджыри Тыркумкӏэ ди къуажэхэм къыщекӏуэкӏ нысашэ, нэчыхьытх, жэназы, нэгъуэщӏ адрей ди дауэдапщэхэр зэрекӏуэкӏами топсэлъыхь, нобэ зэрекӏуэкӏхэми топсэлъыхь. Мы тхылъыр къащхъэпэнущ псом хуэмыдэу Тыркум щыӏэ щӏалэгъуалэм. Куэдрэ дрохьэлӏэ щӏалэгъуалэр губгъуэм итрэ итурэ къохъу. Губгъуэ жыхуэсӏэр еджапӏэхэм, лэжьапӏэхэм хэту, я гъащӏэр зэрахьыр апхуэдэущ. Аращи, Джэгум кӏуам нысашэ хьэгъуэлӏыгъуэм хэтхэм нобэр къыздэсым мо хабзэр дауэт зэрыдгъэзэщӏэнур, мыбдеж дауэ дызэрыщытынур жэуэ къекӏуэкӏ хабзэр къащӏэну хэту щӏэупщӏэ ди нэхъыщӏэхэм, ди щӏалэгъуалэхэм я дежкӏэ хуабжьу щхьэпэ хъуну къысщохъу. Дауикӏ, шыр диӏэу дыщыпсэуа зэманым къекӏуэкӏа хабзэхэр нобэ къамыгъэсэбэпыжми, ахэри зэрыщыта зэрекӏуэкӏахэм топсэлъыхь мы тхылъыр. Итӏанэ тхылъыр зытха Къардэн Хьусний ди нэхъыжьыр Европэм щыӏэ Адыгэ Хасэхэм и тхьэмадэу куэдрэ лэжьащ. Зэпымыуу ди лъэпкъым и бзэ, и хабзэ зэрихъумэным хущӏэкъуу, апхуэдэ зы гъащӏэ ирехьэкӏ. Мис а Европэм щыщыӏам хэкумкӏэ пыщӏауэ зэрылэжьахэр, Абы щыгъуэ здэлэжьахэри ящӏа ӏуэху дахэхэри мы тхылъым щызэхэпхынущ.
Зи псалъэ зыхэфхар лъэпкъ лэжьакӏуэ, егъэджакӏуэ Емуз Баязидщ. Си Къэбэрдей-Балъкъэр нэтыныр и кӏэм нэблэгъащ, фи псэлъэгъуу щытар Жыкӏуэ Инэщ, узыншэу фыщыт, Фӏыкӏэ Тхьэм дызэхуигъазэ.